Mustajoni. Duus cambus de linna ant acapiau a incrociu in mesu de su cungiau, bistiu cun straccius de tanti coloris po ci stesiai spillonis boladoris. In conca portat unu capeddu beciu, mancai arrogau est bonu auspiciu. Su mustajoni serbit a s'ortulanu. siat a mericeddu che a mengianu, poita is medas cruculeus e carrogas de su terrenu depit bogai a foras. Sa tzacarradroja ddi fait cumpangia, fata de canna, ororu de frumini boddia, chi sonat chentza 'e sosta a ripetizioni, parit cassadori sparendi a palletoni. Tzacarradroja impari a mustajoni a intru de bingia, acanta de gurdonis, e in terra de trigu prontas a messai ca s'arregota tocat a marolla a salvai. In dogna logu, ghetaus po pesta, bolant is pillonis, parint in festa, cichendi de papai is benis de sa natura, ponendi in gruxi messajus e agricoltura. Ma s'omini imperat s'intelligentzia, cicat de no perdi sa passientzia, po podi bivi, papai e tirai innantis, boghendinci atesu is pillonis birbantis. E su mustajoni est de grandu agiudu, mancai prantau a terra, firmu e mudu, ndi fait assicai e bogai a foras is pillonis, ca de is frutus de sattu funt furonis. Cruculeu e sturru, in sa bidda nosta, no est prus agradèssia una sosta, a bolai in atru logu, trudu e carroga, atesu de innoi, bai, papa e a isfoga.
Ita bella musica custa poesia sub'e su mustaglioni, chi est u'elementu aici carateristicu de su sattu nostranu, impari cun atras cosas cumenti poit essi sa tzacarradroja chi as nau tui, chi funt fàcili a ddas as fai ma cancu 'orta faint meda efetu, e spiegasiddu a ita sribit su mustajoi.
Su mustajoi nascit poita ca s'otulau o su messaju ndi tenit abisòngiu de custu mustajoi po podi stesiai a chi ci ddi papat su chi est coltivendi. A bi unu mustajoi in su satu in mesu de unu ottu fait fintzas prexeri. Poita is messajus ddu cuncordant cun arroba bècia, arroba colorada, de arrùbiu, de birdi, nieddu, grogu o asullu. Chi si biat beni de atesu po ndi fai assicai o stesiai is pillonis o atrus animalis chi nci funt in giru in su satu. E ma no sempri est aici però e tocat a cumprendi e ammirai però s'ingènniu de cussus ominis chi traballant sa terra po podi salvai su chi funt seminendi o arendi. Su scopu est sceti cussu, de arregolli e potai a domu cussus frutus chi at traballau po issu o po sa familia sua, ma no de siguru po is animalis arestis chi ci ddi papant su chi issu est coltivendi. E funtzionat sempri custu mustajoni in dogni ocasioni po proteggi e po salvai is frutus de sa terra? Mi parit ca no funtzionat sempri sempri, poita ca nc'est però callincunu apuntu chi su mustajoi prantau mesu de sa terra no ddu timit. No ddi ddu fait a sicai. E custu est s'omini furuncu. Intrat in sa terra allena a iscusi, a scuriu, a su noti. Atru che dannus de animalis candu intrat su furuncu me in s'otu o me in bingia o in atras terras. E scaramentat sceti candu benit cassau de su meri de sa terra e acabat s'istadi cumenti arribat s'atongiu, su mustajoni però. Fatu de cannas e bistiri bècius, benit iscuncordau e allogau in domu po s'annada de s'annu apustis de s'otullanu, poita ca custu, cumenti femu nendi prima, est de grandu agiudu, specialmenti me is otus, insoma, a prescindi de su furuncu. Biu ca as iscritu u bellu libru chi si narat Proverbi sardi e modi di dire della marmilla e del medio campidano, publicau de Sandi Editore in su duamilla dixannoi, Legisi cancu bellu diciu chi cratzit beni cun custa poesia. Biu ca seu chistionendi de mustajonis e de otullaus e de messajus, u diciu chi poit andai beni cun custa poesia poit essi, Ogni otullanu bantat sa cibudda sua. E però callincuna 'otta tocat puru essi balleris de is frutus de su traballu chi si fait. E as arrexoni, ma cumenti nant cancunus, su tropu strupiat. e chi tenit un'arrogu de terra in s'istadi dda imperat po ponni un'ortu e ddu fait siat po prexeri ma puru po abisòngiu, custu est berus, e inguni ddoi prantat allu, cibudda, tamatas, fasolleddu, cugùmini, melloni, sìndria e atras cosas puru. Ma est puru unu bantu cun atrus amigus po custu otullanu e chi tenit s'ortu prus bellu a chi ddi donat is mellus frutus. E donniunu, cumenti ti at nau su diciu, bantat su suu. E su mustajoni prus bellu chi no fait acostai carrogos e pillonis, in custu casu puru onniunu bantat su mustajoni cosa sua, ca est prus colorau o chi est fatu prus beni de s'atru.
Agatant ocasioni po sfida fintzas cun is mustajonis is sardus, eh! E ascurta, is frutus de is atrus invecias funt sempri lègius. Acabat est propriu su contrariu, poita parit chi is frutus de is atrus siant prus bellus. E infati nc'est u diciu chi narat, Sa tamata de s'otu allenu est prus saborida. E nci creu, candu no dda depis traballai tui, est prus saboria meda. Ancora custa cosa no est feti de prima, ma sutzedit ancora. A tenni unu otu est unu prexeri po chi ddu ponit, ma a bortas est puru unu prexeri po chi ddu intrat a furai. Mancai no tèngiat bisòngiu però e e custu fait a donai ancora prus fastìdiu, prus nervosu. Su furuncu de seguru no timit su mustajoni cuncordau postu in mesu de s'otu. Calincunu ddu fait poita ca est furuncu, calincunu atru ddu fait po fàmini, ma cumenti narat su diciu, su chi agatas pigas e arregollis e chi est furau parit prus saboriu. Su fàmini est cosa lègia chi portat a fai cosas chi donant dannu a atrus òminis. Ma furai sceti po gosai però no andat beni, no andat beni mai, poita ognunu depit papai de su suu, no certu de su chi andat a furai in domu allena o in otu allenu. Ma s'omini, e fortzis s'omini sardu specialmenti, no est chi abarrit indifferenti candu unu intrat a ddi furai sa cosa sua, ita diciu si at a podi imperai in custas ocasionis? Nci nd'at medas, ma s'omini candu s'agatat frigau de u' antru e ddi est su nervosu, a bortas narat cosas chi. Mancai no iat a bolli nai o chi no ddi dexint, però, tipu custu diciu, scuartarau siast!
E custu ddu connosceus totus, pentzu ca no tèngiat abisòngiu meda de spiegatzionis, però nara·sì calincuna cosa de prus. Custu diciu cumenti fia nendi si narat in momentus de nervosu, cratza beni sighendi su chi eus nomenau pagu fait. Ddu podit nai u' omini prenu de felli e de nervosu candu si nd'acatat ca mancai in s'otu ddu at intrau genti e ndi l'ant furau is cosas chi ddui teniat e custu certu ca no andat beni. Su mustajoni cust'ota no nci at potziu fai nudda poita su mustajoni si ponit feti po is pillonis o po is arruscionis o atrus animalis arestis chi funt in su satu. E scuartarau siast est u frastimu legiu mandau cun gana a chini at fatu su furuncu de is cosas suas. De cali si siat calidadi. In domu o in su satu puru. E achì torraus a s'otu a ndi furai sa cosa chi unu at coltivau in totu su berau e iat a bolli arregolli in s'istadi, certu ca ddi 'onat nervosu a su meri de s'otu a si biri sa cosa furada de unu chi intrat a iscusi in s'otu cosa sua. E s'auguriu no est certu de is prus bellus. Eh no, ma po fortuna ci funt is augurius nostus po is chi s'ascutant ca funt sempri prus bellus. E nosu s'auguraus de no arricci frastimus legius diaici, nosu si teneus cumpangia cun custas cosas bellas e s'atobiaus a sa prossima poesia. Gratzias a totus, certu cun custu frastimus chi no andant beni po nisciunus, ma depeus e serraus mancai arregodendi su mustajoni chi est una cosa meda bella de totu biddas cosa nostas chi bideus in su satu. A si intendi a lestru cun saludi.